Makankaw ye olu de ko silamɛya nana di olu de ma mɛ u ye silamɛya kɛ mokɛlifɛn ye u bɛ baro kɛ ko diinɛ kura nana u b'a kɛ yɛlɛbɔla ye u bɛ mokɛ ala kira la o ye tafsiri mɔgɔ caman ka fa ye dɔw ko la k' a fɔra nasara ninnu ni yahudiyaw de ma o tumana olu y'u ka diinɛ yɛlɛmɛ k'a kɛ fɛtiw de ye ani dununfɔw ani ɲɛnajɛw u ka alabato yɔrɔ la u bɛ tɛgɛrɛ fɔ u bɛ dɔnkili da u bɛ fɛn bɛɛ kɛ ko olu de ko don mɛ ala sɔn caman bɛ kuma min kan o ye makan kafiri ninnu o de ye minnu y'u ka diinɛ minɛ lahiban k'a kɛ tulonkɛfɛn ye wa lahawan ani ɲinɛnko wa garatumu hayatu dunuya diɲɛ ɲɛnamaya y'u malasa pewu ka bɔ ala ko ma o tumana olu to yen wa zakir bihi i ka mɔgɔ waaju n'a ye ni kuranɛ ye an tubsala nafsun ni kana na taa halaki o tuma na mɔgɔw waaju minnu bɛ kisi ɲini olu ka kisi mɛ mɔgɔw waaju an tubsala nafsun mhm. ni kana na taa halaki ka coron mhm. o na bima kasabati a ye min kɛ wale jugu la mhm. mana yan'a k'a fɔ ni kun t'a dɔn a ni ka taa minɛ lahara ko a jahanamaden don a walanwalan u ye ɔ ni min banna

a tɛ ni si bolo hawu domiru la nafsi a tɛ ni si bolo lahara ala kɔni kɔfɛ waliyun k'a fɔ ɲɛmɔgɔ ɲuman b'e bolo min bɛ se ka bila i ɲɛmaaya la k'i bɛ wasa n'o ye o tɛ yen mana waliyun huna nasirun dɛmɛba si tɛ ni si la lahara ni ala yɛrɛ tɛ wala shafiun wa sorona donba tɛ fana ni ala tɛ Mana o kɔrɔ tɛ soronali donba tɛ yen mɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ soronali don ala de bɛ tiɲɛ da a bɛɛ ma pour que u ka soronali don na
ni o hali ni ye bila nɔnɔ kɛ bila nɔnɔ da la a fɔra ko kɛmɛ juru b'i la i ye kɛmɛ fila di o bila o nɔ sa ɔ ko hali wa in taadilu kula adilin n'i ye nɔnɔbila da kɛ i minɛ na kun min na i ko ala o sara filɛ wa n ye nin fana fara a kan la yukazu minha o tɛ minɛ i bolo lahara ayi o tɛ minɛ i bolo o tumana an tɛmɛna nin adulu in kan an y'a yɔrɔ walanwalan o yɔrɔ in na ye ko u ye adulu kɛ ala la ɲɔgɔnna kɛ ala la o kumana wala o ye ɲɔgɔnna kɛ ala la o kumana o ɲɔgɔnna de ye nin i ye jurumu min kɛ ko o ɲɔgɔnna falen ka na ni kilo tan don ka na ni kilo mugan ye hmm. wali n'i y'o bɛɛ kɛ la yu'khazu minha hmm. a ti minɛ ni si bolo lahara hmm. ulaika lazina olu de ye maa ye o coronna u ye baara jugu min kɛ kama u minɛna u dɛrɛna taa cogo si t'u la bilen lahum sharabun aa lahara don minnu mana minɛ ten a ko minni ji b'u ye lahara min hamimin janɛmɛ ji kalaman na o kumana hamimu ji de ye janɛmɛ ji kalaman ye n'i y'a min Naam. i kɔnɔna nugu a b'o bɛɛ nɔɔni k'a bɛɛ nɔɔni ala k'an kisi naam wa azabun alimun wa ɲangata wɛrɛw bɛ yen da yɛrɛ ma se o ma alimun o ka jugu kojugu ala k'an kisi a bɛɛ bima kanu yakfurun nka bɛn ti kɛ maa kan dɛ bima kanu yakfuruna i yɛrɛ ye kafiriya min kɛ diɲɛ na yan i bɛ sara ni o de ye lahara bima kanu yakfuruna bɛn ti kɛ maa kan na muhammadu a fɔ anadu anadu a fɔ anw bɛna batoli kɛ wa min dunillahi ni ala in kɔfɛ ma la yanfa'una ma anw na ala bato wa la yanfa'una ala min batoli nafa ti se an ma wala yadurruna a t'an tɔɔrɔ yɛrɛ fana n'an m'a bato wa nuraddu anw bɛna segin ala aqabina an kɔ ka

kira y'a lajɛ n'o kɛra a bɛ sɔrɔ o ye suluhu dɔ ye quoi a mɛn o mɛn tiɲɛ bɛna laban quoi mais ala k'o la a f'u ye qul anadu'u min dunillahi ma la yanfa'una an bɛ fɛn bato ala kɔfɛ fɛn min a bato ti nafa ɲɛ ye wala yaduruna a batobaliya ti fɛn tiɲɛ n'i ye boli bato a ti fɛn ɲɛ n'i y'a bila a ti fɛn tiɲɛ n'o kɔni kɛra anw bɛ segin an kɔ ka sa dɛ anw minnu ye ala tawhidu ka ala kelen mandiya ka tugu ala la n'anw sɔnna ka boli sɔn kun aa o y'anw segilen an kɔfɛ sa ala kɛlen kɔ ka anw kana a b'i n'a fɔ mɔgɔ bɔɲɔgɔnko de ye istahawatuhu sayatinu setanɛw ye maa min gɛn istahawatuhu i n'a fɔ k'a bɔ fɔ sankolo la k'a fili ka jigin fil ardi a m'a fɔ alal ardi bali fil ardi ka n'a cun kɔlɔngolo kɔnɔ ka jigin dugukolo jukɔrɔ ɔ ni mɔgɔ min bɔra fɔ sanfɛ ka tila ka n'i cun kɔlɔn kɔnɔ ka jigin aa i hakili bɛ wuli o kuma na hayirana ko a tigi hakili bɛ wuli a kamana bɛ gan taa fan da la n bɛ taa yɔrɔ jumɛn n bɛ segin yɔrɔ jumɛn a t'o dɔn bilen o ma na maa min y'i to silamɛya la ka ka tugu kafiriw kɔ walima ka kafiri baara kɛ mhm. k'o tigi bɛ ten o kuma na jɛɲɔgɔn b'a la mhm. olu b'a wele ko na kanda ma mhm. eh, na an yɔrɔ la koyi an k'i kisi i ka na kisi sira fɛ kul mamadu a fɔ inna hudallahi i k'a dɔn ala ka kanda huwal huda wa o de ye kanda ye dɛ
nka anw yamaruyara anw silamɛw yamaruyara ala fɛ ko an k'an yɛrɛ di dafɛnw dabaa ma ma o tuma na i ye yɔrɔ min fɔ sisan ko walahu asahabun wala wa asahabun sababu eh, kuranɛw ka ca la mɛ tafsiriw bi sababu nuzuli min fɔ a la ko sedina abubakar denkɛ ɛɛ hmm. eh, abdurahman ibnu abibakar abubakari silamɛyalen ye abudurahmani in kun ye mɔgɔ ɲɛnamaba ye kafiriw ka bonya b'a kan quoi ale ma se ka jɛn ni abubakari ka silamɛya ye mɛ a ma sin k'a kɛlɛ tuma bɛɛ a bɛna abubakari yɔrɔ la a b'a fɔ n fa bɔ nin fɛn in na bɛɛ ka bonya b'e kan an yɛrɛ bonyanen don ni e ye faso janfa ka taa don nin na i ye kojugu kɛ tuma bɛɛ abudurama bɛna nin de fɔ a ye mɛ ale b'a fɔ abudurama n den ne tɛ n kunfɛ dɛ n ye ko in sɛgɛsɛgɛ de tiɲɛ don dɛ na na na fara an kan e ti na a ma sɔn mɛ ala ka na nana baya la a b'o f'i ye ko don min na abubakari sigilen y'a denkɛ ye a kɛlen bɛ k'a tɛgɛ banba ala kira ye ko a bɛ baya kɛ ka layidu wɔɔrɔ ta ka kɛ silamɛ ye aa ko abubakari ɲɛda kɛra muyamuya ɲɛda ye a bɛ sanfɛ wa a bɛ duguma a t'a dɔn tuma min na a ɲɛ b'a denkɛ bolo banbalen la ka sin kira ma ko n bɛ baya kɛ n bɛ layidu wɔɔrɔ ta a b'an bolo yan a kitabuw bi yan a kɛyɔrɔw bi yan abubakar denkɛ nana a tɛgɛ jan kira ye ko n bɛ layidu wɔɔrɔ ta ka fara silamɛw kan mais o y'a sɔrɔ kɛlɛ dɔ la ale de ye bamuru bɔ ko abubakar ka na a fa abubakar girinna ka bɔ min kɛ ah. kira ko abubakar wa ko sabali jɔ a to an ka ɲɔgɔn ye dɔɔni i bɛ taa bɔ nin fɛ sisan ah. a bɛ min k'i la a ma ɲi ah. ɛ nin ye denmisɛnnin ye e ye cɛkɔrɔba kana bɔ kana bɔ nin fɛ a to yen a to an ka ɲɔgɔn filɛ dɔɔni kira ma sɔn abubakar ka bɔ. mais o nan'i sonsoro k'a tɛgɛ banba seyidu rusulu ye ko n bɛ layidu wɔɔrɔ ta ka kɛ silamɛ ala k'an dɛmɛ
wa an aqimu
o kɔfɛ sa ala ye min fana fɔ a ko boli kana sɔn wa ko an k'an yɛrɛ di li rabbil alamin ko an k'an yɛrɛ di dafɛnw daba ma ma an k'an yɛrɛ d'a ma n'a ko min an k'a kɛ n'a ko an ka min to an k'a to ko ale yamarula n'o de ye wa umirtu wa umirna ahan anw yamaruya wa umirtu o fana bɛ yen mais nin ye wa umirna anw yamaruyara anw silamɛw linuslima

aw ka jɔli kɛ kun asɔlata seli la watakuhu a ka siran ala allahu akubar
ayiwa wa an aqimu sɔlata watakuhu wa a ye seli jɔ a ka siran ala kuma in ye nin de a tɛ taa ka ɲɔgɔn to ala ka hakili ɲuman d'an ma maana n'i selila n'ala ɲɛsiranɲɛ ma fara a kan seli ti foyi ɲɛ a b'i danga de kira y'o de fɔ rubba ko selibaa joli joli don u ti wuli ka bɔ u ka selikɛ yɔrɔ yɛrɛ la ko ala b'u ka seli meleke meleke k'a ci u ɲɛda la seli b'u danga ko ala k'i danga i n'a fɔ i ye ne tiɲɛ cogo min ko ala k'i tiɲɛ komi i ye ne tiɲɛ cogo min na seli yɛrɛ de bɛ selibaga danga ta ala kira ka hadisa don sɔlɔlahu alehi wa sallam mɔgɔ caman bɛ seli seli bɛ tila k'i danga de n'a ma k'a kɛcogo la kɛcogo jugu seli teliya paraw paraw walima yɛrɛ a ma kɛ ni ŋaniya ye walima a fɔra min ka seli e t'o la voilà parce que kira y'o de fɔ sɔlɔlahu alehi wa sallam mɔgɔ minnu bɛ seli u ma sɔn ka bɔ jogojugu la fiyewu hmm. u ye kira ɲininka kira ko ko u ka seli o seli ko a b'u ni ala cɛ janya u seli o seli ni mɛtiri kelen b'u ni ala cɛ hmm. n'u ye seli kura kɛ mɛtiri fila bi fara a kan k'u ka seli foyi ɲɛ fo k'u yɔrɔ janya ala la nin ala kira ka hadisa jɛlen de ye o bɛɛ de kɛra ziiri ye bi o tɛ se ka mɛn maa da parce que ala kira filila wa ala yɛrɛ ko ya an aqimu salata a ye seli jɔ a m'a fɔ a ye seli de a ye seli jɔ wattaquhu mhm. a ka ala ka dan bonya n'ala ko a ka dan yɔrɔ min na a ye dan yen
na ala de ye masa ye ka na ala ma kɔni tusharuna a bɛɛ bɛ kelen kelen wuli kelen kelen a bɛɛ de bɛ taa jɔ setigi ala in na i ye min kɛ ka kɔrɔ fɛn o fɛn tɛmɛna i fɛ i bɛ taa bɛɛ lakali ala ye wa ilayhi tusharun a bɛɛ bɛ wuli ka taa jɔ ala de la lahara don

ala ka kuma ye tiɲɛ ye dɛ wa masa masaya ye ala ta ye don min na
n'o bɛna fiyɛli kɛ buru la
ko ko gundolenw dɔnbaa ala don ani kɛnɛkan kow ala tigitigi ala ka kiiti cɛ ka ɲi al-khabiru ala b'a ka jɔn dɔn

Munna a y'a da kan minnu bila a kan aa lahara ko b'a n'a cɛ dɛ n'a ye min fɔ n'o ma kɛ na
ani don min na ala bɛna fɔ fɛnw ye kun ko kɛ fayakun u bɛ kɛ o kɔrɔ ye lahara don kolo a bɛna fɔ danfɛnw ma qumu lil hisab k'a bɛɛ ka wuli a ka na jɔ kiiri tigɛ yɔrɔ la a ye min kɛ bɛɛ ka n'i ta fɔ kun fayakun suw ka wuli olu bɛ wuli an wulilen kɔ a bɛ fɔ a na jɔ ala ɲɛ kɔrɔ a ka a kɛra cogo min na a k'a ɲɛfɔ na
ala ka kuma ye tiɲɛ ye dɛ mm, wa masaya ye ala ta ye dɛ masa bɛɛ bɛ ban mɛ ala bɛ to mhm. a ko don min na ni fiyɛli bɛna kɛ buru la alimul ghaibi wa shahadati a o don ala ka masaya bi jɔ dɛrɛ ala min ye gundo dɔnbaa ye ani kɛnɛkanko wa huwa alhakimu alkhabir wa huwa alhakimu ala de bɛ kiiti kɛcogo dɔn a ka jɔnw na alkhabiru ala ye dugulen ye a ka jɔnw na naam wa iz a ko tuma min na qala ibrahimu ni ibrahimu y'a fɔ li abihi a fa ye

a ko tuma min na ni nabilayi ibrahima ko li abihi a fa ma azara min ye azara ye a fɔ e aw bɛ sɔn ka boliw de minɛ alihatan ni ko k'a ka ala ye bon nin yɔrɔ in gɛlɛya dɔɔnin b'a la parce que gɛlɛyaba tɛ faamu cogoya dama de don eh, azara tuma min na ibrahima ko a fa azara ma bon mais k'a sɔrɔ tarikutigiw bolo minnu ye sɛbɛnni kɛ u ko ko ibrahima fa tɔgɔ tɛ azara bon sɛbɛnni caman b'o kan k'a fɔ ibrahima fa tɔgɔ tɛ azara écrivain bɛɛ bɛnnen don a kan ko ibrahima fa tɔgɔ tɛ azara mais kuranɛ dun ko tuma min na ibrahima ko a fa ma azara ma bon o la jugu minnu bɛ kuranɛ nangari ka kɔrɔ u ye nin kɛ u ka fɛn belebeleba ye k'a jira ko kuranɛ tɛ tiɲɛ ye a ma bɔ ala yɔrɔ parce que n'a bɔra ala yɔrɔ mɔgɔ bɛ fili mais ala bɛ fili cogo di a ka dafɛnw tɔgɔ la kuma ka ca fɛn caman caman caman caman sɛbɛnna nin kan fɛn caman fɔra nin kan bon mais kuran tafsiri dɔw ye u seko dɔw k'a la kuran tafsiri dɔw ye u seko dɔw k'a la parce que fɛn minnu don

mais kuranɛ ko azara de bon mais a ko ɲɔgɔn sama kɛra mun na ko a bɛ sɔrɔ a tɔgɔ fila bɛɛ de y'a tɔgɔ ye a tɔgɔ bɛ se ka kɛ azara ye a jamu bɛ se ka kɛ tarihu ye ko o bɛ se ka kɛ walima yɛrɛ a tɔgɔ bɛ se ka kɛ tarihu ye a jamu bɛ se ka kɛ azara ye ko o bɛ se ka kɛ ko mulihidunaw ye nin kɛ tɔanuba ye fili kuran kuranɛ nangarili la k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ko ibrahim fa tɔgɔ ma deli ka kɛ azar mana ko kafiriw ye nin ta ka nin kɛ daluba ye k'u bi kuranɛ lagosi n'o ye mana ko a jɔyɔrɔ fɔlɔ ye min ye ko ibrahima fa ko azara de don ko a ma u ka kuma fɔli k'a fɔ ko sɛbɛnnikɛla bɛɛ y'a sɛbɛn ko a tɔgɔ ye tarihu ko anw b'a fɔ k'o ye dɔyifu ye mhm. ko parce que jama bɛnkan o bɛnkan ni o segira ka na ka kuranɛ sɔsɔ mhm. ka sɔrɔ kuranɛ y'a kɛnɛkan fɔ ko kuranɛ de ta ye tiɲɛ ko jɔyɔrɔ filanan ko jɛn bɛ kɛ n'a ye ibrahima fa tɔgɔ ye tarihu de ye ko mɛ o yɛrɛ la ko filɛli yɔrɔ b'a la filɛli yɔrɔ fɔlɔ ko ibrahima fa ko a tun bɛ wele ni nin tɔgɔ fila in de ye nka muhtamalu don a ko a bɛ se ka ɲɛ a tɔgɔ yɛrɛ sɛbɛ sɛbɛ ye azara ye nka tarihu y'a jamu de ye ko o de dɔnna n'a ye o tuma na a tɔgɔ tununna ko nka ala y'a kofɔ ne ye ko a bɛ se ka ɲɛ fana yɛrɛ a ka kɛ a ka i kɛ dɔ in de ye tɔgɔ ye dɔ in ye jamu ye a tako filanan mhm. ko a bɛ se ka ɲɛ azara bi ye mankutu de ye mhm. u ka kan na mhm. mɛ dɔw yɛrɛ ko ko azara kɔrɔ de ye

mɔgɔ fililen mhm. o kumana ko o de kɛra azar ye iskala li abihi azar mhm. o kumana o kɔrɔ ye kuma min na a ko a fa cɛnikɛla in ma mhm. walima fa fililen in ma o kumana ko a y'o de fɔ a n'a filili ka bɔ tiɲɛ sira kan aa ah, mɛ dɔw ko o bɛ se ka kɛ cogo di ibrahima ye kira de kiraw filɛ nin ye abada lezi u ti dangadenya fɛ u bɛ bangebaaw bonya de kumana ibrahima bɛ se ka nin dɔgɔyalima in fɔ a fa ma cogo si kumana nazari wɛrɛ nana ko a fa tɔgɔ tun ye tarihu ye nka azara k'o tun y'a binakɛ de o kumana binakɛ tuma dɔw la o bɛ wele fa la parce que ko don min na abasi minɛna jɔnya la ko kira kɛtɔ k'a f'u ka na ko a ko a ye na ni n fa abasi k'a ma fɔ binakɛ ko a ko a ye na ni n fa abasi ko a ma fɔ a binakɛ bon c'est à dire a ka ca kojugu bon mais nin bɛ mɔgɔ minnu intéressé an y'a dabɔ olu de kama u bɛ se ka

an b'a dɔn foyi tɛna kuranɛ kɔnɔ min tɛ wulibali ye mais min ɲagamina mɔgɔw ma o de ɲagamina mɔgɔw ma mais muluhidu mago b'a la toujours ale t'i ɲuman f'i ma ale b'a ɲini de ka juguman dɔ ɲini na k'o cari komi an yɛrɛ selilaw bɛ cogo min na ɔ o tuma na ala ye jɔn minnu wulila ka defansi kɛ nin y'olu ka baara ye u ye baaraba k'a la kosɛbɛ parce que a bɛ taa laban olu yɛrɛ min ye siyaw kɛlɛ ka siya kafiriya ka siya bɔ fɛn bɛɛ la u bɛ tila ka taa laban ka t'u u bolo fila dɛrɛ siya de kan siya ka riwaya la u bɛ tila ka t'o de dɛrɛ parce que siyaw ko k'u kan'u yɛrɛ sɛgɛn

ko siyaw ye min fɔ ko bolo kan ka fa o la ko parce que olu ko kira si tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɔra kafiri la k'o tɛ diɲɛ kɔnɔ ko ala ma deli k'o kɛ fiyewu parce que ko wa takalubak fi sajidin ko a kɔrɔ de ye kira yɛlɛmɛ yɛlɛmɛni sujudukɛlaw la fo ka na se kira bangeni ma ko takalubuka in kɔrɔ de y'o ye fi sajidina hali ni kɔrɔ wɛrɛ b'a la ko a asili ye takallubuka e muhamadu yɛlɛmɛni ka bɔ denso dɔ la ka na denso dɔ la ko ne ala bɛ ka k'a kɔlɔsi mm. fi sajidina a bɛ bɔ sujudukɛla dɔ la a bɛ na sujudukɛla dɔ mm, mm. a bɔ ala ɲɛsiranyana dɔ la a bɛ na ala ɲɛsiranyana dɔ la mais a o ti an kabakoya ni mɔgɔ min ko ko kira fa tun ye silamɛ ye wa ou bien ko kira mɔkɛ tun ye silamɛ ye an b'a fɔ a tɛ se ka fɔ kafiriw don parce que fatara mɔgɔw de don kira ma ci u ɲɛna bon kira cira mɔgɔ min ɲɛna n'i banna kira ka kiraya ma a bɛ fɔ o de ma kafiri mais kira dɔ ci kuma tɛmɛna kow yɛlɛmɛna mɔgɔw t'u yɛrɛ kala ma bilen o kira ka sariya yɛrɛ u tununna o tuma na bɛɛ yɛlɛmɛna bolisɔnw ni fɛnw na mais u dalen bɛ ala la u b'a fɔ nin boli ninnu b'u surunya ala de la mais u ko ala bɛ yen bato kɛcogo de tiɲɛna u tant que u ma ban wele dakan ma u tɛ se ka wele kafiri parce que n'i welela wa man balaga ni ci y'i sɔrɔ n'i ma sɔn i ye kafiri ye mais ci ma y'i sɔrɔ pewu se ka kɛ kafiri parce que ci fɔlɔ tɛmɛna komi a b'a faamu ali fatara mɔgɔw don kira dɔ tɛmɛna o ka sira tununa kira kura ma na fɔlɔ mɔgɔ minnu b'o kɔnɔna na u tɛ jugé ko kafiri don a ɲumankɛla bɛ sara ala fɛ n'a ka ɲuman ye a jugumankɛla fana bɛ sara n'a ka juguman ye mais ka u minɛ tawhidu ko sira kan o bi bin mhm. parce que o hakika tununa ma na a tɛ se ka fɔ kira somɔgɔ si ye kafiri o hadisa lankolonw bɛ yen manamanakanw don m'a fɔ ne tɛ nin tarijihu dɛ siyaw ka nin min ni dalu yɛrɛ bolila ka tila ka nin meleke ale la ne tɛ ale tarijihu mais maa o maa ko ko kira fa ye kafiri ye walima a ba ye kafiri ye o yɛrɛ de ye kafiri ye hadisa min y'a fɔ hadisa dɔyifu don dɔyifu yɛrɛ tɛ a bilala ye mawudu a dilala ka don a la de a ka haramu ye ala kira ma nin fɔ e mais ni ala kira ko ale fa kafiri a ba kafiri o tuma na kafiriya kɔrɔ ye di yanni i ka bange i fa sara o tuma na a tun bɛ sira jumɛn minɛ sira ɲuman nana e de bolo i fa sara yanni e ka na i bangena yanni i ka kiraya ka d'i ma i ba sara ɛ ne ko i fa kafiri i ba kafiri bɛɛ o tuma na kafiriya ni silamɛya sariti ye mun ala a y'a kalan sisan kuranɛ na wa man balaga ni ci ye mɔgɔ min sɔrɔ a ci ma ninnu sɔrɔ u bɛ se ka kafiriya cogo di fana o ye manamanakanw de ye jugukanw de don ko cɛ dɔ ko ko ale fa sara kafiriya kan ko tara a bɛ se ka dugawu k'a ye wa hmm. ko kira ko non dugawu tɛ se ka kɛ kafiri ye aa ko cɛ ko kira ma o tuma na ko ale ale bangebaa bi ye yɔrɔ jumɛn o la hmm. ko cɛ ko a bɛ taa ko kira ko ko na yan Na. ko abuka wa abi finnar Na. ko e fa ni ne fa k'a bɛɛ bɛ janɛmɛ kɔnɔ ɛ ni nin ye tiɲɛ ye o kira yɛrɛ kan ka don alijinɛ kɔnɔ wa a i fa n'i ba bɛ janɛmɛ kɔnɔ e yɛrɛ bɛ t'i da alijinɛ kɔnɔ i fa n'i ba min ma ban na fana Naa. i ma n'u ɲɛ na ka i ka wele ma n'u ɲɛ na a y'a lajɛ nin de b'an ka hadisaw kɔnɔ tan ko ala kira fa bɛ jahanamɛ kɔnɔ ko kafiri don mais ala y'o fɔ a ko lahara don ne ti ala kira lamaloya n ti kira malo fiyewu ɛ ni i ma malo i fa tɛgɛ talen o sirilen bɛ juru la o bɛ taa jahanamɛ na i jɛɲɔgɔn jɔlen bɛ k'o filɛ hali n'i ma malo i kun na suli koyi mais tiɲɛ yɛrɛ tɛ tiɲɛ tɛ takalubuka fi sajidina in ni siyaw y'o kɔrɔ kɛ kiraw tɛmɛna solo sanima minnu fɛ ka na bangeni na o kuma t'o kan dɛ kuma yɛrɛ wulibali ye min ye mumadu fa n'a ba tɛ kafiri kafiri tɛ kafiriw tɛ parce que kafiriya ye bi na ni surutu de ye sariti kelen tɛ yen min b'o kafiriya mana o kɔni o bilalen don ɔ mais siyaw kɔni ko ko ninnu ka taa n'u yɛrɛ ye ko ibrahima fa tun tɛ kafiri bon a na k'a binakɛ ye walima a na kɛ a bamuso somɔgɔ dɔ ye a bɛɛ bɛ nin kɔnɔ a bɛna a bɛɛ ye a bɛna a bɛɛ ye nin kɔnɔ ɔ a fɛngɛ fɛngɛw de don nin ye sabuwa sabuwa tun ɛra samaniya tisa o de don o de don o de o de y'a ye quoi bon nin bɛ daminɛ sisan nin y'a misɛnmani de ye ko ne tun t'a ye ka ɲɛ n taara bonya de kɔ voilà nin y'a misɛnmani ye ka faamu a b'a bila n'a tilala ni minnu mago b'a la a bɛ mago ɲɛ kuma yɔrɔ don parce que u kɛlen bɛ ka kitabu caman de bɔ nin kan kitabu caman sɛbɛnnen bɛ nin kan quoi ko kira ye tɔgɔ min fɔ ibrahima fa la k'a ka haramuya k'a fa to ye bon ninnu ye caman fɔ a la a bɛ se ka hakili dɔ d'aw ma quoi na

k'a fɔ ala bɛ mana nuriyahu wa kazalika nuri ibrahima malakuta wal ardi a ko a bɛ nin cogo in na ne ala ye sangaba gundo ani dugumakolo gundo n y'o jira ibrahima na mun kosɔn a ka kɛ danganiyaba ye mɔgɔ dɔ dalen don fɛn la ani danganiya tɛ kelen ani danganiya tɛ kelen danganiya de ye dalilu fɛn tɛ nin kɔfɛ bilen a to ten mhm. o tumana mɛ mɔgɔ dalen don fɛn na mɛ mhm. danganiya a n'o tɛ kelen mɔgɔ dɔ yirala i la ko nin ye docteur fɔrilenba ye dɛ ko nin kɔni mana bana sɔrɔ mhm. ko an karamɔgɔ n'a kɔni y'i lajɛ i bɛ kɛnɛya dɛ A e yɛrɛ ka mɔgɔ dannayamɔgɔba de y'o f'i ye o la e mana docteur ye dɔrɔn i dalen don a la mɛ i y'i ka sendimi fɔ a ye a y'a lajɛ ka fura k'a la dɔrɔn i sen kɛnɛyara o tumana a danganiya na i da b'a la o parce que i ka dannayamɔgɔ de y'a fɔ mɛ sisan a bɔra dannaya la a kɛra danganiya ye o tumana ala ko n ye kabakolo gundow ani dugumakolo gundow n y'olu yira ibrahima na taara na danganiya aa taara na danganiya bɔ kabakolo gundo ni eh, dugumakolo gundo seydina ali b'a fɔ ko tuma min na ibrahima ni kabakolo gundo ni dugumakolo gundo jirala la o kɔrɔ ye c'est-à-dire ala y'a bɔ khazayinu mafatihul ghaibi de dira a ma n'a ye mɔgɔ ye dɔrɔn a b'a dɔn ko cɛ dɔ tɛmɛna ibrahima ye mm. ee a ko ko nin ye jɛnɛyakɛla ye mm. a sina ka ala wele ten ala y'o halaki mm. dɔwɛrɛ tɛmɛna kun ee a ko nin ye nin jurumuba in kɛbaa ye a ye ala wele ala y'o halaki ee ala ko ibrahima ma a ko a ti kɛ tan dɛ a ti kɛ tan a ti kɛ tan ne ala bi muɲu de n bɛ jɔn kɔnɔ fo a ka nimisa ka segin a kɔ walima n ka jɔn sɛnsɛn fo n ka taa bin n ka kunangoya dingɛ mɛ e bɛ ka k'a kɛ cogo min na a tɛ kɛ tan ah, n'i ye cɛnnikɛla ye dɔrɔn o ka ko ka ban ah. Ah, ne ma da a la dugukolo ko caman bɛ sɔn k'a sɔrɔ dɛ bari ma faamu o tuma na a kɛlen ka malakuti samawati wal ardi ye ala ye fɛn bɛɛ dayɛlɛ a ye n'a ye mɔgɔ min ye a b'i dɔn hmm. ala ye o d'a ma hmm. naam falama a ko tuma min na sa janna alayhi layilu ni su kora ra'a kawkaban a ye dolo dɔ ye kala kala ibrahima ko haza rabi aa nin min filɛ nin ye nin ye ne ka ala ye ko ye falama afala tuma min na n'o dogora kala ibrahima ko la uhibul afilina.
ne tɛ fɛn tununtaw fɛ. ayiwa. ne tɛ fɛn tununtaw fɛ. bɔn nin fana ka gɛlɛn dɔɔni. ayiwa.
nin fana nin fana na gɛlɛya dɔɔni b'ale la. mɛ u gɛlɛya cogo tɛ kelen ye mɛ a fana ma nɔgɔ. parce que nin bɛɛ de tɔmɔtɔmɔlen don. kuranɛ lagosili kama k'a fɔ ala ka kira yɛrɛ o ka boli bato fɔlɔ ko a fɔra ko kabakolo gundo ni dugumakolo jirala a la taara na kɛ minal mukinina ɛ o bɛɛ jiralen kɔ a la a nana mun daminɛ dolo bato o tununa minkɛ a ko e tɛ ne ka ala ye ne bɛ ala min fɛ o tɛ yen a nana kalo ye ee a ko nin ye ne ka ala ye wa wa nin bɛɛ ye kelen de ye o a y'i to la a ye tile ye a ko ne ka ala de ye ko dɔ in tununa ko nin don nin lajɛ hakili la k'a fɔ u bɛ ismatu rusuli fɔ cogo min na k'a fɔ kira bɛɛ ye maasumu ye fi diin fi diin sunamɔgɔw ko ko fi diin hmm. mɛ siyaw ko yɛlɛmɛbolo bɛɛ la maasumu don sunamɔgɔw ko kiraw tanganen don ala ka diinɛ de la u ti fili o de la ko mɛ mɔgɔya la u bi fili komi mɔgɔ tɔw bi fili cogo min mɛ siya mɔgɔw ko non u ti fili ala ka diinɛ na wa hali u ti fili mɔgɔya yɛrɛ la el isma bɔn ni a fɔra ko kiraw ye maasumu ye mɛ ibrahima bɛ ka baara min kɛ nin ye nin ni isma ka jan dɛ parce que a ye boli sɔn i bɛ ka k'a kalan tan cogo min na kɔni a ye boli caman sɔn o la u ye sɛbɛnni caman de kɛ nin fana kan kun mɛ kuran tafisiriw fana ye u jija u y'u jija u y'u cɛsiri o la fo a yɛrɛw ka kɛ kunkolotigiw de ye sini ayi manamanakan in bɛna dabila o anw fa jɔlen b'a kɛ taa ka kira ye kabakolo la non non non nin bɛɛ bɛ dabila tiɲɛ tiɲɛ ni tiɲɛ dɔrɔn de bɛna baara kɛ diɲɛ kɔnɔ wulibali ni wulibali nin ko ninnu ɲɛsira minɛ ka ban dalilu ni dalilu dɔrɔn f'i ka kuma de min b'i sɔsɔ i ka wulibali fɔ a ye minnu tulo b'a la u ka tiɲɛ ni nkalon dɔn n'o tɛ namuminɛ teni dɔ ah. hali t'a kɛcogo dɔn o banna o ah. ah. hakiliw développera diɲɛ dayɛlɛla quoi n bɛ fɛ ka mun fɔ mm-hmm. ni kuranɛtigi caman wulila ka jɔ ko nin tɛ se ka foyi nakasi mm. iburahima ka kaduru la a tɛ se k'a kɛ bolisɔnna ye a tɛ se k'a to a ka wele ko mɔgɔ min ye ala sɔsɔ tile kelen u nana ni dalilu dɔ ye ko parce que iburahima ye nin kɛ de kɛ na kabila bulugi o b'a sɔrɔ denmisɛnnin fitinin de don parce que a don fɔlɔ yɛrɛ a fa y'a bugɔ parce que a y'a ba de ɲininka ko ale ka ala ye jɔn ye a ba ko a ma ko e ka ala ye ne de a ko a ba ma ko e ka ala ye jɔn ye a ko ba ko a ma ne ka ala y'i fa de a ko ne fa ka ala ye jɔn ye a ko i fa ka ala ye namuruzu de ɔ ko namurudu ka ala ye jumɛn ye ba y'a bɔ a kɔrɔ ba y'a bɔ a kɔrɔ ba sɔrɔla k'a lakali iburahima ye a fa ye a ko min bɛ nin den da nin ye ko nin tɛ denmisɛnnin kuma ye dɛ ba y'a fɔ a balila fa yɛrɛ la nin ɲɔgɔn denmisɛnnin bɛ se ka nin ɲɛɲini tan cogo o y'a wele ko iburahima ka na ko i ye mun f'i ba ye ko non ko ale tun bɛ fɛ k'a dɔn de ale ka ala ye jɔni a fa ko a ma i ka ala y'i ba ye kɛ mm, mm, mm. ɔ ko ale ba ka ala ye jɛni ko i ba ka ala ye ne de ye ɔ ko e ka ala ye jɔni ye ko ne ka ala ye namurudu de ko namurudu ka ala ye jɛni ye o yɔrɔ la de fa in y'a bugɔ i y'a ye parce que parce que a sera a dan na ba y'a bugɔ ko a kana nin ɲɔgɔn wɛrɛ m'a da bon o tuma na nin y'a sɔrɔ a ka dɔgɔ mais a sɔminen don hidayatu rabaniya b'a farikolo la kiraw ka kiraya dira a caman san bi naani mais ale filɛ eh, ɲɔgɔn sama min bi yan dɔw ko nin y'a san kɔnɔntɔn ye dɔw ko san tan ni kelen dɔw ko non ko san tan ni saba bon a kɛra cogo o cogo kabilali bulu a kɛra ka sɔrɔ a ma balikiya mais a fana bɛ k'a ka kanda de ɲini a bɛ k'a ka kanda de ɲini ka ala kelenbandiya ɲini mais karamɔgɔ t'a bolo ala de bɛna a kalan fo ala taara a sababa bɛ yɔrɔ min na ni k'a bilasira ko o tuma na a ko ko nin ye n ka ala ye tuma min na o tununna a ko ne tɛ fɛn tununtaw fɛ ko o istidilali in ti a bɔ silamɛya la qabla qiyamil hujja alayhi ko parce que o y'a sɔrɔ dalilu tɛ se ka jɔ a kan denmisɛnnin fitininin de don a ma balikuya jango hujja yɛrɛ ka jɔ a kan ala ka diinɛ sira kan o tuma na a tɛ se ka wele k'a ye kafiriya nin kuma min fɔra sisan tɔbari kɔni ko ko nin de ye kuma in yɛrɛ kɔrɔ wulibali ye mhm. o ye tɔbari ka kuma ye nka bagawi tigi ko ko non ko tɔbari ko ale ma tɔbari fililen ye foyi la mhm. ka tunu tɔbari la mhm. min ka jugu ka tɛmɛ a ye nin min sabati kan n ye kuma min fɔ sisan ko a sɔrɔla ibrahima ma balikuya denmisɛnnin don a bɛ ko ɲɛɲini de la a bɛ ka ala yɛrɛ ɲini de tari a na ala ye o tuma na a tɛ se ka wele kafiri parce que a ma balikuya wa dalilu ɲinina de don o tuma na ko tɔbari ye nin de sabati o ma se ka bɛn bagawi ma ko non ko tɔbari filila yan ma k'a ye nin min sabati ko gayru sahi k'a ni tiɲɛ yɔrɔ ka jan munna ale ko cogo di ko ni mɔgɔ min mago bɛ ko in walawalalen la ko i bɛ tafsiri ibn kasiri lajɛ juzu filanan page numéro kɛmɛ bi duuru ni fila ko ibrahima m'a fɔ fiyewu ko nin ye n ka ala ye bal ko a ko de ala sabilil istifhami wa huwa yunaziru qawma a n'a ka mɔgɔw bɛ ala ko mankan de la o la a ko a ka mɔgɔw ma tuma min na a ye dolo ye ko a ko ɛ nin ye ne ka ala ye nin ye ne ka ala ye tuma min na o tununa a k'u ma ala min bɛ tunu ne t'o fɛ tuma min na kalo bɔra a ko a ka mɔgɔw ma parce que olu de b'u bato quoi a ko a ka mɔgɔw ma nin ye ne ka ala ye haza rabbi lil istifham haza rabbi mustafhiman nin ye ne ka ala ye o tununa minkɛ a ko a ka mɔgɔw ma ala tɛ tunu ko a t'i n'a fɔ a ko ale ka ala don bali yunaziru qawma a bɛ ka k'a ka mɔgɔw munazara de k'a dɔn fɛn wɛrɛ min b'u bolo min tɛ ala ye a tɛ se ka kɛ ala ye ka dalilu jɔ u kan o tuma na ko o dalilu dɔ ko nin kuma in nin bɛ tila tila yɔrɔ naani ye dalilu ko a bɛ tila tila yɔrɔ naani de tila yɔrɔ fɔlɔ kisatul hawari hawari nabilayi musa ka hawari dɔ o bɛ dawa kɛ ka mɔgɔw wele ka don diinɛ na mais a nana se dugu dɔ la a ye jama girin cogo ye boli kan cogo min na k'a fɔ i bɛ se k'a fɔ ninnu ma ko a ye nin boli in bila a y'a ye nin tɛ ko nɔgɔ ye a sera dɔrɔn a ye dulɔki bɔ u bɛ ka boli bato cogo min na ale yɛrɛ ta juguyara u ta ye ale y'a kɛ k'a kɛ k'a kɛ aa dugumɔgɔw ɲagara a la ko nin bɛ ala fɛ kojugu u y'a bonya ka sigiyɔrɔ ɲumanw d'a ma mɔgɔw bɛna gɛrɛ a la u bɛ baro k'a fɛ parce que c'est-à-dire ni maa o maa sɔmina k'i bɛ ala fɛ ka tɛmɛ ale kan walahi ala bɛ bonya dɔ bila a dusukun na ka n'i ma hayibatullah o la dugulamɔgɔ ye hawari bonya kosɛbɛ ni boli ko kɔni dabɔra a bɛ min kɛ maa si tɛ se k'a kɛ o tuma na u bɛna baro k'a fɛ a bɛ masalaw b'u ye mais a tɛ ala ko f'u ye ala y'a kɛ u b'o la a nana fɔ dugulamɔgɔ ninnu ye u ka jamana na kɛlɛkɛla dɔw de bɛ yen mhm. n'u wulila ka dugu nɔfɛ dɔrɔn u bɛn'a ci hɛrɛ dun b'olu ka dugu la o kɛlɛkɛ jama in wulila mhm. u bɛ ka ka na dugu in na dugulamɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ka na hawariyu yɔrɔ la aa ko an ye kibaru sɔrɔ ko kɛlɛ wulilen bɛ dugu nɔfɛ han ko an b'a kɛ di aa hawariyu ko an bɛ taa boli de wele dɛ an bɛ taa ɲɛfɔ a ye u farala ɲɔgɔn kan ka taa kule boli da ra ka kule ka kule u sira dugu jɛra a fɔra u ye kun ko kɛlɛ surunyana aa u nana hawari nɔfɛ u ko ko kɛlɛ surunyana dɛ bon ko n'o kɛra kaban k'o kɔrɔ ye ko boli in tɛ fɛn ye ko an ka nin to yen ko n bɛ ala kelen dɔn an bɛ jɛ ka kuma o fɛ nka ala tɛ ye o bɛ nin wuli u ko hɔn bɔn ko a t'i ye ko a t'i ye ko mais ni an bɛ kuma ale fɛ an bɛ jɛ nin kɔ dugu bɛɛ ko ko baasi t'a ɛ mɔgɔ ɛ kɛlɛ selen so kɔfɛ ɛ ni kisi da sɔrɔla ka ban maa bɛ ban o ma de a mana jɛ u ka nimisa mais u bɛ sɔn dɛ bon kafiri dun filɛ kafiri ɲuman filɛ n'a ko n ko a ti yɛlɛma u ye layidu di hawariyuna ma i ko ala min bɛ yen k'o y'an bɛɛ da k'o ye ala kelen ye mm. n'o sera ka nin tɔɔrɔ in wuli mm. an bɛ nin boli in to yen an bɛɛ bɛ tugu ala kɔ hawariyu bɔra n'u ye ala k'an ka wele wele cogo min na mm. u taara u daba ka sise tigɛ ala la dugu jɛra kɛlɛ ma don dugu wɛrɛ jɛra u y'a mɛn ko kɛlɛ filila c'est-à-dire dugu tununna u taara u yɛrɛ sɔrɔ fɔ yɔrɔ la segili yɛrɛ nafa t'u kan bilen ɔ ko ibrahima ka ko in ko nin y'a tilayɔrɔ fɔlɔ ye jɔnni bɛ se k'a fɔ ko hawariyu in ye kafiri ye mais a ye boli sɔn o a ye boli sɔn nka a ma sɔn a ye boli sɔn kɔmi an filɛ an filɛ seli la cogo min na an bɛ seli ka sɔrɔ an tɛ seli e y'a ye cogo di a ye boli sɔn mais a ma sɔn parce que ala y'o de fɔ udu'u ila sabili ala y'o de fɔ ko ni i bɛ mɔgɔw wele ka na ala ka sira ma ko i k'a kɛ bil hikmati kodɔn k'i ka kodɔn ta fɔlɔ ala yɛrɛ de ko ten n'i bɛn'a fɔ mɔgɔw ye a y'a to a y'a kɛ a y'ala ka sira minɛ ala ko kodɔn ta fɔlɔ Bil hikma. Aha. Bil hikma. Ɔ bɛ a ye hawariyuna ka ko lajɛ. A tɛ se ka fɔ kira don mais kira ka ciden de don. U nana a nan'u sɔrɔ boliko la dɔrɔn a ye dulɔki bɔ a y'a ta jugu n'u ta ye mais ale kɔni ma boli sɔn mais kɛnɛ kan kɔni a bɛ k'a sɔn mɔgɔw ɲɛ b'a la mais a ma boli sɔn parce que ale dusukun y'a dɔn nin tɛ ala ye o n bɛ fɛ ka ala yira ninnu na nka ni n girinna k'a kɛ tan n mago ti ɲɛ u bɛ min na n yɛrɛ ka don o la fɔlɔ n'an donna ɲɔgɔn na n'a fɛrɛ u ma o tuma na o kayida fana bɛ silamɛya la i mago bɛ halala min na haramu minnu b'i ɲɛ o forokili ka se o ma k'o ti basi américain dɔ tun bɛ yen a journaliw n'a fɛn bɛɛ bɔra a mɛnna dɔɔnin sa o mais a lasili ye arabu de ye mhm. mais nationalité b'a bolo a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ yen mhm. ale bɛ taa dulɔso de la baari a bɛ n'a sigi dulɔminnaw fɛ u bɛ baro kɛ ni dulɔsɔngɔ tɛ min kunna a bɛ dulɔ san ka bɛɛ sɛrivi bɛɛ b'i min mhm. entre-temps kodɔnna don a bɛ wajuli k'u ye dulɔ bɛ min tiɲɛ adamaden ye i ka ɲɛnamaya yɛrɛ la ani hakili la a n'a bɛ banajugu minnu se mɔgɔ ma kamalen bi o de expliquer dulɔminnaw ye walahi dɔw ka dulɔbuteli sigilen bɛ t'u kɔrɔ u bɛ taa k'a to a tɛ n'a nana yɔrɔ o yɔrɔ baari o baari la ka tugu yen na mhm. bɛɛ bɛ baari bila parce que a bɛ kuma maa o maa fɛ o tɛ na baari la bilen baritigi de sɔmi a nana baari dɔ de la o ɲɛ b'a ka baari jama ka ca mais bɛɛ bɛ ka ka taa o y'a ɲɛfɔ baritigi ye ko nin cɛ in de bɛ ka dulɔ nege bɔ mɔgɔw la mais a ye cɛ wele tribunal la mais tribunal ma se ka foyi kɛ cɛ la o ma se k'a bali a ka taa bar ko non non non sannikɛla don parce que baari sigira de ko a bɛ feere kɛ bon cɛ in mana na a bɛ dulɔ de san mana na a bɛ dulɔ san kɛ wa o tɛ se k'a fɔ dulɔ sanna ma a t'i ka buteli ti a t'i ka dulɔ min fo fo a bɛ wari de d'i ma ka dulɔ san aa mais sannikɛla don e ye feerekɛla ye sariya si tɛ se k'a bali ka don mais a tugura baari o baari la a y'a bɛɛ datugu a lajɛ mais ale bɛ wari de bɔ a ka dulɔ san ka di dulɔminnaw ma mais a ni dɔw bɛ baro kɛ buteli falen dulɔ la u bɛ wuli k'a sigilen to i b'a ye cogo di a bɛ fɔ a bɛ fɔ ko o ye jurumutɔ ye parce que ka don dulɔso kɔnɔ danga juguba de b'o la silamɛya yɛrɛ la ka dulɔ san danga juguba de b'o la ka tila k'a da minbaw ma ah. dangajuguba de b'o la ah. mais mun na ale ta bɛɛ bi ben hmm. parce que ale bi fɛ a minbaw k'a bɛɛ dabila aha min se aha y'a ye dɛ an y'a a yɔrɔ fɔ sisan an tɛmɛna k'a ma mɛn o ko ala ni kuranɛ bi neni yɔrɔ min na hmm. ko a kana sigi hmm. ɔ mais tafsiri ahadu ko nka mɔgɔ minnu ka limaniya dafalen don n'olu bɛ se ka sigi u ka tɔɔrɔ tɛ se k'olu yɛlɛma ko jurumu si tɛ olu sigili la u cɛ la ko nka u k'u u bilasira sigira o tuma na ibrahima eh, hawariyuna ka ko n'o ma kɛ kafiriya ye ko ibrahima ta ti kɛ kafiriya ye a filanan ko a ma kɛ k'a fɔ a ka ala don dɛ bal ala wajhi ihtijaji alayhim yaqulu haza rabbi i n'a fɔ ɲininkalikɛla bɛ ɲininka e nin ye ne ka ala ye n'o tununa a b'a fɔ a ka mɔgɔw ye inni la uhibbul afilin fɛn tunutaw man di ne ye o tɛ ne ka ala ye parce que ala ti tunu

k'a bɛ n'a fɔ ala ka kuma ala diminen janimɛ den kɔrɔ mm. ni mɛlɛkɛw bɛ ka k'i halaki mɛlɛkɛw b'a fɔ a nɛnɛ mm. e de ye belebeleba yɛrɛ kɔrɔtalen kɔni ah. ɔ mɔgɔ min bɛ ka bugɔ janimɛ kɔnɔ n'i k'o ye belebeleba kɔrɔtalen ye y'a dɔn i kan tɛ belebeleba kɔrɔtalen kɔni ma o tuma na ko ibrahima ta in y'o ɲɔgɔnna de ye o ye suratu dukhani ye aya bi naani duuru a sabanan innahu qala ala wajhi istifhami taqdiruhu a haza rabbi ko a m'a fɔ a ka ala don dɛ ko a ye ɲininkali de kɛ ɲininkali min jaabi b'a fɔ ko a fɔ nin de ye ne ka ala ye lil istifham a fɔ nin de ye ne ka ala ye aw b'a ko nin y'i ka ala ye dɛ mais n'a tununna a b'a fɔ ne ka ala ti tunu ayiwa a ko yɔrɔ wɛrɛ bɛ yen ko qawluhu ta'ala a fa in mita fahumul khalidun ko ni e sara a fɔ ninnu bɛ dumi wa a fa in mita a fahumul khalidun la o tɛ du u tɛ dumi o ye anbiyaw ye zakarahu ala wajhi tawbih ala wajhi tawbih parce que a ko afa in mitta fahumul khalidun ninnu ko ko a ye kira to ye sa n'a halakira n'a sara ka bɔ ye tuma min na an na lafiya ɔ ala ko o tuma na ni e sara olu bi to ye wa ni e sara u ti to ye dɛ o tuma na ni e sara u bi to ye wa o kɛra de k'u lagosi k'a fɔ a bɛɛ de bɛ sa innaka mayitun wa innahum mayitun mana ibrahima nana n'a ye o sira de kan munkiran li fi'lihim u ye munkiran li fi'lihim u ka nin baara jugu in nangarili kama ko i n'a fɔ ibrahima ko a misili haza yakunu rabban nin ɲɔgɔnna bɛ kɛ ala ye wa ɲɔgɔn na bɛ kɛ ala ye wa bon a b'a tɔ faamu ta a bɛ tila ka murajaw fana kɛ parce que n b'a fɔ a ye n bɛ sɛbɛ kumaba de la silamɛya mago bɛ hakilitigiw de la silamɛya mago bɛ hakilitigiw de la c'est-à-dire mɔgɔw t'a kalama kojugu min bɛ silamɛya nɔfɛ kojuguba de b'a nɔfɛ mais an ka faamubaliw minnu tɛ ko dɔn olu bɛ mun fɔ ɔ ala de b'a kɔlɔsi ala de b'a kɔlɔsi ala yɛrɛ de ko ale ye kuranɛ jigin wa ale b'a kɔlɔsi la la ala t'a kɔlɔsi dɛ e de b'a kɔlɔsi e min ko i bɛ ala fɛ dɛ e de b'a kɔlɔsi aha fa'tabiru ya ulil absar aw minnu ye yelikɛlaw ye ko a ka taasi ka ɲɛ dɛ kuranɛ yɛrɛ y'o de fɔ ala t'a kɔlɔsi dɛ anw de b'a kɔlɔsi don o don sigi bi kɛ kuranɛ kan ta k'a ta aya kelen kelen et puis ka tila k'a fɔ ko fɔti dama min bɛ kuranɛ kɔnɔ nahawu ni sɔrɔfu la k'a ɲɔgɔn tɛ diɲɛ yɔrɔ si k'a falenba de don fɔti juguba dama na nahawu ni sɔrɔfu fɔti la k'u bɛ tila ka taa fɔ o fɔtibaw ma k'o ye balaga ye k'o ye kabakoba ye mujizaw ye c'est-à-dire ninnu ka dulɔki bɔlen don dɔrɔn mais u bɛ nin kuma in fɔ bilahi i bɛ silamɛ dɔ ye o bɛ don an ka karamɔgɔ dɔw bɛ don pour ka kuranɛ défend ee an karamɔgɔ sɔɔni dɔrɔn olu b'a kɛ neni ye k'o ye kafiriw de ye cɛ bɛ yɛlɛ a b'a fɔ ko kafiriya tɛ sa e min ye silamɛ ye i ka kuranɛ défend kɛ dalilu di a b'o de fɔ a b'a fɔ non non non e min ye silamɛ ye i ka kuranɛ défend ne ye min fɔ sisan na ni dalilu dɔ ye mun b'o bɔ yen so kafiri kafiri ko wa ko an ye silamɛw dɔɔnin de mɔgɔ fanen ni baneni kɔni ko mɛ ko dalilu tɛ mais o tɛ problème ye ale min bɛ kuma mais mɔgɔ ba joli bɛ ka k'a lamɛn walahi a caman t'i laban i bɛ silamɛ dɔ de kulekan mɛn ka a yɛrɛ d'u ma bilahi la ali lɔgɔ i bɛ silamɛ dɔ kulekan mɛn k'a yɛrɛ d'u ma bon o la ko ninnu tɛna to dogo la a bɛɛ bɛna bange de ɔ n'o y'a sɔrɔ i y'a dɔn ɲinɛ bɛ dingɛ kɔnɔ kama parce que fɛn fila bɛ yen sa bɛ se ka ye ɲinɛ bɛ se ka ye bon olu kunbɛ cogo tɛ kelen mais n'a fɔra i ye ɲinɛ de don ɔ i ka kan k'o kunbɛ cogo min na i b'o dɔn n'a fɔra i ye sa de don i ka kan k'o kunbɛ cogo min na i b'o dɔn o kuma na fo ka hakiliw de sɔrɔ ka bila cɛ minnu bɛna u ka se ka jɔ mais anw bɛ ɲɔgɔn fɔ nin de la a bida mɔgɔ don haram musirik a bɛ bida baara la mais jugu bɛ ka ka jiri ju tigɛ e jiri ju bɛ bolo la dɛ walahi jiri ju bɛ bolo la an tɛmɛna manamanakan ninnu kan sa n karamɔgɔ y'a fɔ o bɛna ban o a bɛna fɔ de n karamɔgɔ ye mun fɔ n karamɔgɔ y'a fɔ o bɛna ban pewu n karamɔgɔ y'a fɔ tɛ bilen dɛ n karamɔgɔ ye mun fɔ o de bɛ yen k'i karamɔgɔ ka kuma ta k'a da i tɛgɛ ka karamɔgɔ wɛrɛ ta dalilu ta k'a da i tɛgɛ ka tiɲɛ t'a fila la diɲɛ bɛ ka taa yen de tɛ foyi tɛ an karamɔgɔ y'a fɔ ko a kana nin kɛ fɔlɔfɔlɔ a fɔra ko an kana sɛ kunkolo dun ko a bɛ denmisɛnnin hakili goya an bɛɛ sɔnna a ma an bɛɛ y'a to yen mais bi n'i ko denmisɛnninw kana bɛɛ bɔ mun b'a la i b'a dɔn k'o yɛlɛmɛna anw ma maa ɲininka o kabini n'a fɔra a b'an hakili goya anw jɛnna wa sɛ kunkolo tɛ hakili goya mais cɛkɔrɔbaw niyɔrɔ y'o ye ko cɛkɔrɔba bolo a k'a sɔsɔ hakili diya nasi yɛrɛ dɔ bɛ yen sɛ kunkolo de bɛ k'a la sɛ kunkolo tan ni kelen sɛ kunkolo tan ni kelen a bɛ bila hakili diya nasi la k'a tobi kalanden b'a dun ni sɛ kunkolo bɛ hakili goya a tɛ kɛ hakili diya nasi jiri ye dɛ ayiwa baasi t'a la a faamuna ayiwa bisimila an bɛ yɔrɔ jumɛn

ibrahima ko ya kawumi ya n ka mɔgɔw inni bariun aa ne kɔni yɔrɔ ka jan sa mimma ka bɔ fɛn ma tusirikuna a y'o min bato a a y'a laban in yɛrɛ bi fɔlɔ ninnu bɛɛ sabati ahan i y'a ye sa o tuma na tuma min na ni tile tununna a ko a ka mɔgɔw ma dɛ ne yɔrɔ ka jan aw ka nin baara kɛta in na aw bɛ ka min fila fara ɲɔgɔn kan kɛ ne yɔrɔ ka jan o la kumana ni tile kɔni binna o tɛ ala ye kumana n'o tɛ ala ye dun fɛn minnu b'aw bolo ne kɔni mago t'o la bilen ne bɛ yɔrɔ janya ka kumana laban in yɛrɛ b'a bɛɛ kɔrɔ ah, laban in b'a bɛɛ kɔrɔ fɔ o la ibrahima m'u bato u jirala a la de nin de y'i ka ala ye a ko nin ye ne ka ala ye o tununna minkɛ a ko ala tɛ ɔ kɔmi u bɔcogo tɛ kelen ni dolo bɔra ni kalo nana kalo ka bon dolo ye tuma ko nin de y'i ka ala ye aa a b'a faamu cogo de a b'a fɔ a fɔlɔ in kɔni nin ka bon ye nin de ye ne ka ala ye o fana tununna e a ko ne tɛ tununta fɛ tile yeelenba bɔlen n'a y'o ye u ko ko nin de y'i ka ala ye a ko nin de ye ne ka ala ye o fana tununna a ko ala n'i ma ne tɛgɛ minɛ ne yɔrɔ janyanen don ka bɔ ni ala nin bolibatola ninnu ma ne tɛna ninnu ka batota bato mana ibrahima ma boli sɔn ibrahima ma boli sɔn aha wa ma kana minal musirikina aha o fɔra siɲɛ caman musiriku tɛ naam inni ne min filɛ nin ye wajahatu wajihi ne ye n ɲɛsin sa lilazi masa ma

kana masa ma masa min ye kabakolo ni dugumakolo dan ne ibrahima ye n ɲɛsin o la kumana a ko cogo di ko hanifan ne ye n jɛngɛ sa
ka bɔ kafiri ninnu ka diinɛ ma hanifu de kɔrɔ ye k'i jɛngɛ ka bɔ dɔ ma k'i sin dɔ ma o tuma na hanifan ne ye n jɛngɛ ka bɔ kafiriw ta ma ka ɲɛsin diinɛ tilennen ma naam wa ne yɛrɛ ibrahima ma kɛ abada minal musirikina filankafo ye ne tɛ filankafo ye bon ne ka sɛbɛn n'i b'a fɔ